blianta caite agam i saol na Gaelainne agus seo mo shaol le dhá bhliain déag anuas ar a laghad agus níos faide siar. Táim i mBéal Feirste faoi láthair. Táim anseo mar rúnaí ar fhoireann nua CLG Iarthar Bhéal Feirste agus ag iarraidh Gaelainn a mhúineadh dos na do mhuintir Iarthar Bhéal Feirste, rud atá dúshlánach go leor ach i slite níos éasca ná muintir na Gaeltachta chomh maith. Táim chun mo chuid tuairimí a roinnt libh agus cé gur cuireadh ceist orm é sin a dhéanamh, an rud a dheirim i gcónaí ná nach bhfuil aon tsuim ag aon duine i do chuid tuairimí. Tá mé díreach críochnaithe mar Phleanálaí Teanga i nGaeltacht na nDéise, fós ag críochnú agus beidh mé fós páirteach le an-chuid de sna fochoistí atá an-ghníomhach sa mbaile le ceol agus le spórt chomh maith sa mbaile i gcónaí. Ach an rud atá fonn agam agus is féidir liom cur leis an rud atá ráite roimhe seo ná go bhfuil, cá bhfuair ansan, tá mo video imithe, go bhfuil sa phlean teanga, táimid ag iarraidh tuairimí agus fuinneamh an phobail a chur chun cinn. Ní hé go bhfuilimid ag iarraidh an t-airgead agus an treoir a thógaint ón stát, táimid ag iarraidh an fuinneamh agus na tuairimí sin athá ins na paróistí agus ins na Gaeltachtaí a chur chun cinn. agus is rud fíorthabhachtach é sin dúinne uilig. Tá mé just chun an chéad slide a oscailt anseo agus má chíonn sibh é go hiontach ar fad, níl a fhios agam an gcíonn sibh é sin, an gcíonn sibh é sin, Breandán? Tá. Go maith. OK. So, is dócha, an, tá mise chun díriú isteach inniu ar, ar dhá rud ar dtús, an Ghaelainn a chur chun cinn do nócha faoin gcéad de mhuintir na tíre atá ag iarraidh an Ghaelainn a bheith acu agus í a úsáid ach nach bhfuil an deis acu agus thar aon rud eile féachaint ar an Ghaelainn i nGaeltacht na nDéise, fás agus forbairt atá déanta ansan le roinnt blianta anuas Cé go bhfuil an Ghaeilge ag cúlú dtí pointe áirithe i nGaeltachtaí eile de bharr rudaí difriúla, tá fás agus forbairt ag tarlú sa Rinn agus sa tSeanphobal, an dhá pharóiste atá againne i nGaeltacht Phort Láirge. Tá sé sin ag tarlú de bharr roinnt rudaí. Is dócha an príomhrud ná an meas atá ag na daoine nua a tháinig isteach sa pharóiste. I gcomparáid le paróistí eile sna Gaeltachtaí, tá an daonra sa Rinn agus sa tSeanphobal ag fás. Sin rud neamhghnách agus níl sé ann ach i gcúpla áiteanna taobh le cathracha, mar shampla i gConamara agus in Ráth Cairn agus cúpla áit i gCiarraí ach ní mórán áiteanna eile. An rud athá déanta sa Rinn thar aon rud eile, agus raghaidh mé tríd seo go mion libh níos déanaí, ná go bhfuil na scoileanna ag tógaint na páistí óga seo agus cé nach bhfuil focal Gaelainne ag na tuismitheoirí, Athá Gaelainn bhreá agus tá sean-nós agus damhsa agus gach sórt rud ag na páistí óga, rud athá díreach dochreidthe ar fad amach is amach agus an-chuid oibre déanta ansan. Ach fós, sa ghnáthphobal, sna seanóirí, thá rudaí maithe ag dul ar aghaidh chomh maith nach bhfuil ag dul ar aghaidh i nGaeltachtaí eile. Agus an príomhrud ansan, tá sé ag bun an scáileáin, sin cumarsáid. So gnáthchaint na ndaoine. Is dócha i nGaeltachtaí eile thá. Thá roinnt teaghlaigh ann agus thá an Ghaelainn láidir acu. Ansan chíonn tú an cineál rud, mar a chím go minic, ceartúcháin agus caitheamh anuas ar dhaoine áirithe nach bhfuil an Ghaelainn ró láidir acu. Sa mbaile ní dhéantar sin. Is dócha de bharr an Coláiste, de bharr an meon athá ann. Má dhéanann tú iarracht an Ghaelainn a labhairt, go háirithe na mná tí a tháinig isteach sa pharóiste thar na blianta a phós Ghaeilgeoirí a tháinig isteach le Béarla ach de bharr go raibh an coláiste acu do tháinig an Ghaelainn chun cinn. Thugamar gach iarracht dhóibh agus ní bheadh aon chaitheamh aníos ar aon duine riamh, caitheamh anuas ar dhaoine. Sin rud athá fós linn agus rud a dhéanann éasca ansan ar na daoine nua athá ag teacht isteach don Ghaeltacht, an Ghaelainn a fhoghlaim agus an Ghaelainn a chur chun cinn agus an meas seo a léiriú don Ghaelainn. Is dócha go raibh orm bheith cúramach ansan mar, mar an gcéanna le Micheál ansan, tá na tuairimí céanna beagnach againn faoi chúrsaí agus an plean teanga agus conas dul chun cinn a dhéanamh. Do luaigh sé ansan síceolaíocht agus is rud a chonaic mé féin mar chuid den phlean teanga agus cur chun cinn na Gaelainne dos na, do ghnáthmhuintir na tíre athá ag iarraidh an Ghaelainn a chur chun cinn agus do lucht Gaelainne na Gaeltachta. Tá an síceolaíocht chéanna i gceist agus má tháimid chun caint i gceann tamaillín faoi daonlathas, comhoibriú, forbairt, an pholaitíocht agus conas an Ghaelainn a mhúscailt, really caithfear féachaint ar an síceolaíocht thar aon rud eile. Agus deirim i gcónaí, más féidir leat smaoineamh a chur i gceann duine éigint, tá an jab déanta. Ní gá duit aon rud eile a dhéanamh, déanfaidh siadsan an jab duit. Conas go ndéanann tú é sin? Sin ceist eile. Sa mbaile, an rud a chonaiceamar i gcónaí ná go raibh úinéireacht ag muintir na háite sa Ghaeltacht i bPort Láirge ar gach dul chun cinn a déanadh. Ní raibh eagraisí stáit láidir againn. Ní raibh Údarás na Gaeltachta láidir san áit. Ní raibh an stát láidir. Is na gnáth daoine, gnáth mhuintir an pharóiste, idir an Cumann Lúthchleas Gael, na daoine a chuir na hallaí le chéile, na daoine a chuir na siopaí le chéile, na daoine a chuir an coláiste le chéile, gach fo-choiste beag san áit. Chuireadar an Ghaelainn chun cinn. Ní díreach an Ghaelainn chun cinn ach gach rud a bhí ar siúl againn taobh istigh den nGaeltacht. Tá sé sin fós ann. agus níl sé sin imithe agus tuigeann siad an tábhacht atá leis sin. Tá tábhacht ann chomh maith le má thagann daoine le Béarla isteach ar na coistí, daoine nua ón dtaobh amuigh, nach n-iompaíonn gach duine ar an mBéarla, mar is is le gach duine sa Ghaeltacht an teanga agus muna bhfuil rud ar eolas agat, tagann tú go dtí duine go haonarach ina dhiaidh ach ní iompaíonn gach. éinne ar an mBéarla ach níl aon drochmheas taispeánta do daoine nua chomh maith. Muna bhfuil na foclaí agat i nGaelainn is féidir leat Béarla a úsáid agus ní bhíonn aon fhadhb ann riamh. Ach an rud sin faoi úinéireacht, chonaiceamar é i gcónaí sa phlean teanga chomh maith. Bhí i gcónaí na heagraisí stáit ag iarraidh go ndéanfaimís rudaí dhóibh. agus bhíomar ag snámh in aghaidh easa i gcónaí ag rá cad faoi na rudaí athá ag teastáil ó ghnáthmhuintir an pharóiste. Ní haon phointe teacht suas le do smaoineamh nó mo smaoineamh féin, caithfimidne dul amach, dtí sna múinteoirí, dtí sna príomhoidí, dtí sna tuismitheoirí, dtí sna páistí, dtí sna coistí áitiúla, agus ceist a chur orthu cad go díreach athá ag teastáil uaibh. Ansan an tarna chuid den siceolaíocht ansan ná an saoirse a thabhairt dhóibh é sin a dhéanamh. Tá an iomarca maorlathas ar siúl sa tír seo agus in ana chuid tíortha agus nuair a thá tú ag iarraidh aon rud a dhéanamh tríd na heagraisí stáit cé go bhfuil jab iontach á dhéanamh agat acu agus tá daoine iontacha taobh istigh de sna heagraisí sin Níl an saoirse ann de bharr an tick the box exercise a bhíonn ar siúl acu uilig, scaoileadh le gnáthmhuintir an pharóiste a rud fhéinig a dhéanamh. Taobh istigh den dlí tá siad ag iarraidh é sin a dhéanamh ach ó thaobh rudaí a dhul chun cinn bíonn boscaí le tickeáil anseo is ansúd agus cuireann sé stop le rudaí. An rud a tháimidne ag iarraidh a dhéanamh agus mar a bhíonn sa Rinn i gcónaí ná tosnaíonn daoine coistí, tagann siad le chéile, bíonn, má tá siad ag iarraidh galf a dhéanamh, le Gaeilge. Má tá siad ag iarraidh cór a chur le chéile, tagann siad le chéile agus ansan tugaimidne aireachas dhóibh agus pé rud atá ag teastáil uathu déanaimid gach iarracht cabhrú leo in ionad an maorlathas sin a chur orthu agus an saoirse a thabhairt dhóibh. An tríú rud atá tar éis tarlú le roinnt blianta anuas ná moladh. Tá na Gaeil go hainnis chun caitheamh anuas ar Ghaeil eile. Agus de ghnáth, is dócha go dtuigeann sibh féin, agus tchíonn sibh go minic é, bhí na leaids céanna ag déanamh gach rud, ag eagrú na coistí, ag eagrú na féilte, ag cur an Ghaelainn chun cinn agus go mion minic ní fhaigheann siad thar n-ais ach faoi sna drochrudaí a tharla. Caithfidh sé sin stopadh. Caithfimid na daoine atá ag iarraidh rudaí a bhrú chun cinn a mholadh, ní a stopadh, chun go ndéanfaidís arís é. An rud a chonaiceamar anois an plean teanga sa mbaile agus mar a chíonn sibh féin agus sibh ag eagrú rudaí, má thugann tú moladh do dhuine atá tar éis rud a dhéanamh, déanann siad arís is arís is arís eile é. Agus na daoine a tháinig thar n-ais a eagraigh féile amháin, tháinig gach duine thar n-ais, dtí an plean teanga chun chéad, an chéad rud eile. a dhéanamh agus a dhéanamh arís is arís eile. So sin an trí rud siceolaíoch atá feicthe agam ó thaobh cur chun cinn na Gaelainne atá déanta agus atá ann sa Ghaeltacht i bPort Láirge le roinnt blianta anuas. Ó thaobh polasaithe stáit agus is dócha déanfaimid plé níos mó ar sin leis na cainteoirí atá le teacht, an trí rud atá feicthe agam agus tá Micheál tar éis caint faoi roinnt acu cheana féin. Na polasaithe stáit, na drochrudaí, na rudaí maithe. An t-oideachas i nGaeltacht na nDéise, tá príomhoidí ana láidir againn, tá príomhoidí i nGaeltachtaí eile agus is fadhb ollmhór atá ann mar níl mórán suim acu sa Ghaelainn. Caithfidh sé sin stopadh. Is féidir é a dhéanamh go héasca, tá an VEC ana mhaith. agus ó thaobh na plé a bhí againne le na daoine a bhíonn ar an bpainéal sin chun príomhoidí agus múinteoirí a fháil, is féidir é sin a dhéanamh agus is féidir an polasaí sin a stopadh go bhfuil príomhoidí ag teacht isteach nach bhfuil mórán Gaelainne. Tá an scéim nua atá ag an Roinn Oideachais tar éis é sin a athrú chomh maith dtí pointe áirithe ó thaobh múinteoirí agus príomhoidí ón áit agus le Gaelainn. a fháil isteach ins na scoileanna Gaeltachta. Ach tá rudaí iontacha ag tarlú ins na scoileanna agus tá normálú á dhéanamh ar an nGaelainn agus tá an-chuid oibre déanta acu sa mbaile agus in áiteanna eile, ach go háirithe sa Rinn agus sa tSeanaphobal, chun an Ghaelainn a chur ar fáil taobh amuigh den seomra ranga. Spórt nó dul de laethanta saoire nó pé rud atá ar siúl acu, déanann siad gach rud trí Ghaelainn agus bíonn an t-airgead ar fáil ón Phlean Teanga chun tacú leo. Ó thaobh tithíocht dhe, agus gan amhras tuigeann sibh féin cad atá tar éis tarlú le Ráth Chairn le déanaí, tá an rud céanna tarlaithe sa Rinn le blianta beaga anuas ó thaobh léiríonn beagnach 100 nó níos mó tithe tógtha do dhaoine eile, ní do dhaoine ó an áit. Ní rabhadar dírithe ar gnáth ioncam na háite, ar Ghaeilgeoirí na háite nó aon rud eile. Tá fochoiste tithíochta againn sa mbaile le bliain go leith anuas ag iarraidh tithíocht don ghnáth duine ar phraghas réasúnta, príobháideach a thógaint ar thalamh an Údaráis agus ana chuid fadhbanna. Is dócha, tá mé imithe ón phlean anois agus imithe ón Údarás agus is féidir liom labhairt le beagán níos mó saoirse agam ach is deacracht ollmhór atá i gceist leis seo. Tháimid ag tógaint na leaids óga seo le Gaelainn den scoth, le sean-nós, le damhsa, le ceol, ach ansan chomh luath is go mbuaileann siad ocht déag nó sna fichidí, b'fhéidir fiú amháin go bhfuil postanna ar fáil dóibh sna Gaeltachtaí ach níl na tithe ar fáil dóibh. Anois, tá's agam nach n-éiríonn sé sin do mhuintir b'fhéidir Dhún na nGall agus iarthar Chonamara agus roinnt áit i gCiarraí, ach go háirithe Rath Cairn, An Rinn, roinnt áiteanna agus tuigeann sibh féin go maith é seo, níl na tithe ar fáil do Ghaeilgeoirí agus caithfidh sé sin stopadh. Caithfimid, tá, tá provisions taobh istigh des na dlíthe athá ag pleanáil agus athá ar fáil dos na councillors istigh ins na comhairlí chontae ach níl siad ag déanamh aon rud. Chomh maith leis sin, laigeacht ollmhór athá ann roinnt blianta anuas ná go bhfuil cead ag Údarás na Gaeltachta dul isteach dtí's na comhairlí contae ina bhfuil Gaeltachtaí agus brú a chur orthu na dlíthe atá ann cheana féin a chur i bhfeidhm ó thaobh faoin gcéad de Ghaeilgeoirí a bhogadh isteach i dtithe ach níl sé sin á dhéanamh acu le beagnach 20 bliain anuas anois. cé go bhfuil sé mar dhualgas orthu. Is léir nach bhfuil aon tsuim ag an stát é seo a athrú ach caithfear é a athrú agus caithfimid i bhfad níos mó brú a chur ar seo. Bímid i gcónaí ag caint faoi ranganna, an Ghaelainn a thabhairt, ach nuair nach bhfuil áit ann dosna Gaeilgeoirí cónaí sa Ghaeltacht cén mhaitheas é? Tháimid ag tógaint dream iontach le fuinneamh, le Gaelainn bhreá, Tá siad ag fágáil na háite agus níl aon áit acu chun filleadh thar n-ais agus caithfidh sé sin stopadh. Ó thaobh eagraisíochtaí eile, agus luaigh mé níos luaithe, maorlathas. Thá ana-chuid eagraisí stáit ann chun tacú le coistí ar an dtalamh, an fhadhb ná an maorlathas. Níl an t-am ag leaids athá ag iarraidh dul amach agus rudaí a eagrú trí Ghaelainn sna Gaeltachtaí na boscaí seo ar fad a thiceáil agus an t-árachas a íoc dos na rudaí seo. agus arís caithfimid an-chuid oibre a dhéanamh ar sin agus caithfimid cabhrú leis na daoine sin tríd coistí, tríd na pleanálaithe teanga, tríd aon duine athá ag obair insan Údarás chun teacht isteach agus tacú leo leis an bpáipéarachas agus leis an Maorlathas sin. So, moltaí bunaithe ar na príomhteoiricí athá againn don oíche anocht, is dócha, uimhir a haon, go mbeadh an Ghaelainn ar fáil taobh amuigh den seomra ranga agus déanfaidh mé roinnt plé ar sin i bpointe ceathair. Uimhir a dó, cúnamh stáit do choistí dheonacha na Gaeltachta. In ionad go mbeadh coistí deonacha nó muintir na háite ag iarraidh polasaithe stáit nó cúnamh stáit a chur i bhfeidhm, ba chóir go mbeadh an stát ag éisteacht leo agus ag cur na polasaithe athá ag teastáil uathu agus na rudaí athá ag teastáil uathu agus ag cabhrú leo na rudaí sin a chur i bhfeidhm. Trí, caithfidh tithíocht do Ghaeilgeoirí i nGaeltachtaí a bheith ann. Caithfidh sé sin tarlú go minic. agus agus i ngach áit. Is dócha thá trí bhrainse anseo, uimhir a haon ná tithe shóisialta agus tithe shóisialta do Ghaeilgeoirí a chur ar fáil, rud nach bhfuil ceadaithe faoi dhlíthe na tíre faoi láthair agus ba chóir go n-athrófaí é sin. Uimhir a dó, gnáth tithe príobháideacha, tarna láimhe, daoine athá ag iarraidh tithe a dhíol, ba chóir go mbeadh siadsan ar fáil i slí éigin do Ghaeilgeoirí ar dtús. agus uimhir a trí, go mbeadh fán gcéad ana-ard de Ghaeilgeoirí curtha ar an taobh in aon eastát nua Tithíochta. Tá sé sin rí-ríthábhachtach. Chomh maith leis sin, thar aon rud eile, go mbeadh na tithe nó na heastáit atá tógtha ins na Gaeltachtaí dírithe ar mhuintir na háite, agus ar ioncam na háite, gnáth ioncam na háite agus na daoine athá lorg tithe ins an áit sin. Uimhir a ceathair ansan, mar a bhí mé rá, rud athá feicthe agam thar na blianta ná an teanga a úsáid mar mhodh cumarsáide, ní ábhar. Seo don nócha fán gcéad, seo dos na daoine ins an nGaeltacht athá tar éis bogadh isteach, níl an Ghaelainn acu ó dhúchas, athá tar éis déanamh gach iarracht. Agus cíonn tú an rud céanna ins súile na leaids seo nuair a bhíonn tú ag iarraidh caint leo. Bíonn siad ag iarraidh rud a rá agus stopann siad. Agus cíonn tú sa cheann atá acu? Tá siad ag iarraidh smaoineamh ar an matamaitic den Ghaelainn ó thaobh, OK, na rialacha gramadaí, tá uaim ceithre fhocal a chur le chéile nó cúig fhocal chun cumarsáid a dhéanamh leis an duine seo ach níl na rialacha seo ar eolas agam agus dá bharr sin nílim chun aon rud a rá i nGaelainn. just stopann mé mar níl mé maith go leor agus déanfaidh mé botún agus beidh siad, beidh siad ag cur isteach orm dá bharr. Caithfidh sé sin stopadh. Caithfimid cabhrú le daoine agus caithfimid scaoileadh leo botúin a dhéanamh agus tacú leo agus scaoileadh leo an focal a rá i mBéarla mura bhfuil an focal acu go huile is go hiomlán. Uimhir a cúig ansan. Ba chóir go mbeadh Údarás na Gaeltachta anois thar n-ais faoi stiúir mhuintir na Gaeltachta. Tá sé sin imithe le roinnt blianta anuas. Tá sé ráite ag Fianna Fáil go bhfuil siad chun é sin a athrú is dhéanfadh sé sin difríocht ollmhór.